solutions. inde mkati mwa, mwa, mwa chechi All your muli problems, mayankho bring them to church. yonse mavuto yanu achoseni kuja bwerani nayo mu- To forgive, akhululukira transform, ama amasintha and restore your life. ndiponso amabwezera pakale paja Are we together? Are we together, men? So When you have such a problem, please relate. inu ngati muli nalo vuto lotere ndikupemphani inu lankhulani ndi munthu wina If you ca- if you you can't speak to the bishop at maybe ah, bazanionera mukaye ba- baziva ati mm, Kandulu is one of our senior men here. ngati muchita manyazi kuti "Ah, ndikalankhula nawo abishopu azanena kuti "Ah, kandulu nayeyo tsopano wayamba In our church here, we have leaders. mkati muno mwa mpingo wathu tili nawo atsogoleri Reverend Winner is here. a reverend wina ali pano One man commando is there. msilikali amene amayenda yekha We have, we have elders in this church. tili nawo akulu muno mchechi We have deacons. tili nawo atumiki It is not just a title. They are there to help. sikungonkhala chabe nalo um, udindo to find solution to our challenges. koma ndi athandizi So if you, opatsa have, mayankho if you have a problem, sono ngati muli ndi vuto don't rush to drinking beer, inu musathamangire kukamwa mowa kuti smoking dagga, kukakoka chamba or ad- getting addiction to, to uh, hard stuff, cocaine, heroin or such kind of stuff. kapena eh, eh, eh, mankhwala ya olimba kwenikweni au a- ali ndi ukali monga cocaine Please Yeah. find the time to relate yourself to such groupings. inu pempho langa ndi lakuti inu pezani nthawi ndi mpata kulankhulana nawo azibambo awa I know human nature, okay? Ndiziwa monga mkhalidwe wa munthu. You tell some, you tell somebody, they also go and tell somebody, and somebody will tell somebody, and somebody they will tell somebody. Before you know it, every somebody is talking about somebody, and somebody is somebody. Onani, ngakhale kuti papezeka kuti mutauza uyu mbale naye iyenso wauzako wake naye uja naye apita kukauza wina wina auza wina mpaka ah, gulu yonse kapena ndi munzi munzi wonse waziwa I can tell you there are people here you can share your problems with. nikuwuzani choonadi koma muno mkati walimo wazibambo amene inu mungathe kulankhula nawo And your problem will never be heard by anybody else. ndiponso vuto lanu ilo sizamveka kwa munthu ngakhale umodzi kunja kuja It, is, it will be between you and him. Idzakhala chabe pakati pa inu ndi iye amene mwalankhuzana naye. Are we together? Tili pamodzi? Relate. Inu khalani nacho chiyanjano. Make a decision to relate. Inu sankhani kuti mkhale nacho chiyanjano, mulankhuzane ndi munthu wina. Share. Inu gawanani. with somebody ndi munthu wina responsible, amene ali wosamalira mature enough to keep the secrets. iye wokula mzeru Mental health, akhala ndi nzeru ya nthanzi in many ways mu njira zambiri mbiri is the foundation ndiye ma, maziko makhazikiso of our entire well being. umoyo wathu wonse uli womangiriridwa pa mkhazikiso wa Without it- nzeru ya Baba. Without it, kopanda ichi every aspect of life mbali yonse yokhuzana ndi moyo wathu begins to crumble. ah, kuyamba zopano kugwedezeka So there is no condition you are going to tell me tsopano kulibe chinthu chilichonse chokhuzana ndi inu chimene mzandiuza whether you are suffering from TB, Ngakhale kuti muli ku kudwala eh, chifuwa, mkhosola, hiv aids kapena ndi HIV, cancer kapena ndi chilonda chosa chimene sichikutha, malaria kapena ndi eh, influenza, syphilis kapena ndi matenda ya chi- ya chimuna okutengera, gonorrhea bola bola tiziwa zonse in all listen to me in all health conditions mu zonse zokhuzana ndi eh, umoyo wa nthanzi mental health is there Ah, kukhala ndi maganizo Oabata. That's why we are saying. Zilimo izi. That's why we are saying. Ndiye chifukwa chake tili tikuti in many ways munjira zambirimbiri it is the foundation ndiye makhazikiso of our entire well-being ndiye makhazikiso a umoyo wathu wonse wa thanzi m'maganizo without it popanda ichi every other aspect of life mbali yonse ya moyo wathu begins to crumble. ah, iyamba kusiya ntchito Any questions so far? kodi pali maga, ma, ma, mafunso aliyonse kufikira pa nthawi ino mmene ndalankhula zonse Yes, sir.

I repeat, because you are stressed, aye, because of this nagging. Okay, I gave an example of this woman who who is nag, a nagging wife. Even in the Bible, it's there. All right? A nagging wife is not a good wife. Ah, ngakhale m- buku lopatulika linena kuti mkazi amene okambakamba hehehehe pang'o- pang'ono chabe hehehe mwachita bwanji he. ati ngakhale buku lopatulika siligwirizana naye savomekeza What's your name, my pastor? chipindano Sir? chipindano Chipi- uh-uh. lekani mami tandizeni pali iyo word yamene help us that word bwata bwata okay you see this nagging in the wife will create stress in you mawu amene awa azapangisa kuti inu mukhale chabe mungoganiza mungoganiza maganizo yanu data yonse ya m'maganizo mwanu Because you Yes, are, Lord. because you are stressed up. The reason is because you are in overdrive. You are overthinking. There is no solution. Even your thinking is just nothing. chifukwa inu mungo mwayamba kale kuganiza mungoganiza mungoganiza chabe Tsono pa- na kuganiza kwanu kulibe chimene muganiza koma muganiza chabe muganiza Help me. mthandizeni Somebody has insulted you. munthu wina wakutukwanani Okay. The, very good example. Your own wife has called you, you are not a man. Inu chitsanzo chabwino ndichi ngati mkazi wanu akuyitanani kuti iwe sindiwe mwamuna wa But you look at yourself and you tell yourself, mm, a Kandulu, you are a man, we? imwe mwaziyangana mwa inu nokha ndi kuyangana kuti ah, inu a Kandulu ndinu amuna zoona You are complete, man. inu ndinu okwana bwinobwino But why has she called me or told me that I'm not, I'm not man enough? Kodi nchifukwa ninji kapena nchifukwa chani wandiitana You kuti start sindine now. mwamuna wokwanira? You start now doing what? Thinking. Inu muyamba kuganiza. Okay? And thinking is where? Kuganiza kuli kuti m'bongo. In, in your bongo bongo. In the mental faculty. Umu m'bongo mmene mupezeka maganizo tsopano. Alright? Next, I, I said, what next? You have a headache. chosatira nchani mwakhala muli kumva mutu uli kupweteka Because of that word which your wife said, you are not a man enough. chifukwa cha liwu limene mkazi wanu wakuuzani kuti inu sindinu mwamuna wokwanira Migraine comes in. Mutu uja wosaleka, wosalekeza uyamba tsopano, wayambika mutu wa bongo. Next, Chosatira your appetite is gone. ndiponso kufuna kwanu kwa kudya kuja kwatha. The body is what? Distressed. sono thupi langobwerera chabe yamba ku bongo yanu ija yamba bwerera kumbuyo So- ndi maganizo ambiri tsopano From the head, it affects the whole body. sono paku- pa- pakukhala nacho chija cho- chovutisidwa nacho m'maganizo yanu thupi lonse langobwerera pansi Because you haven't fou- because you haven't found a solution, chifukwa simunapeze yankho you are still thinking mukali kuganiza chija chija you go into what we call as depression mupita sopano mmalo amene tinena kuti inu mwataya sopano maganizo yanu yafika pambali ija yonena kuti ngakhale kufa chili bwino okay nga- ngakhale kufa chili bwi chili bwino and that's how now a man commits suicide ndiye pa nthawi imene tsopano azibambo amafuna ku- kufa ama, amatenga chinthu chilichonse ndi kufa one of the causes of suicide chimene chimodzi mwa zinthu zimene zimalengesa kuti ah, munthu a- aziphe And one factor that scienti- um, uh, mental health doctors have isolated ndiponso chinthu chimene iwo adotolo achizindikira is marital disputes. ndi popezeka mzibambo atapezeka pakati pa ah, mkazi wake ndi iye wali kuwebana mkati mwa chikwati chawo Let me give you another example marital disputes, marital problems. ndikupaseni chisanzo cha ah, kuvutisana mchikwati You discover that your wife muzapeza kuti mwaziwa kuti akazi wanu has an extramarital state affair. Muzapeza kuti akazi wanu wali ndi mzibambo wina amene iwo akuyenda naye. How do you handle it? Kodi inu mungathe kusewenzerapo mnjira yotani? Where do you go, where do you go for help? Mpita kuti ngati mfuna thandizo. Of course others will go to drink beer. Wena mchoonadi amapita chabe ukamwa mowa. They come back, they are drunk, they sleep, they wake up, the problem is still there. Wabwera kunyumba ndi wokolewa ndiponso wapita wakauka wapezeka kuti ndi woku- ndi wokolewa koma vuto ija ikali- ikalipo ndithu. You know, we are taking it like this because you've never experienced it. Mudziwa, tingotenga ichi monga chopepusa, koma n'chifukwa chakuti sitinapezekepo, sitinakumane nalo vuto ili. One of my friends, my friends, my friends, Umodzi mwa anzanga ine finds the wife committing, su- committing adultery in their house, in their bedroom, anapeza, mu- anapeza mkazi wache

Analo, anangouka kuseni nalowa mgalimoto lace writes a note. nalemba kalata ka, ka kalata I found my wife committing adultery with this man. napeza mkazi wanga ali nkuchita chigololo ndi mwamu- ndi mwamuna uyu I can't take it. sindingathe kuchi- kuchisunga ndi kuchitenga mkati mwa mtima wanga Therefore, I'm going to die. Mwa ichi ine ndikufa. He drives to Intercontinental Hotel. Iye anayenza galimoto yace some time back na kuyenda ku, ku Intercontinental 7 or 10 years ago papita zaka 10 goes upstairs apita pamwamba pa, pa Intercontinental and throws himself ndipo anangoziponya iye mwini wace pansi by the time he's, he's gone afika pansi paja wafa kale Why? chifukwa nchani He couldn't take it. iye sanakwanise kuchisunga chija chinthu ndi kuchiganizira m- maganizo The abwino thinking

Ichi chimayamba chabe ngati kusowekera mtendere bata Mag- ma- mmaganizo maganizo from maganizo it goes into distress somebody is sick they are sweating wina ali chidwalile ayamba kutuluka thukuta they are annoyed ali ndi ukali with themselves, kwa iwo okha their wives, mkazi wace the children, wana everybody. aliyense If they are driving, ngati ali kuyenza galimoto ni pembepembe ayiwa. angoliza belo basi pipipi iwe iwe So you think You know some drivers who behave like that. You think ni reaction yayamba paja pamene apa. No no no no. The problem is coming it's starting somewhere else. onse amene amayenza galimoto mtundu wotere sikuyamba sikuti vuto ili pamene paja koma kunyumba kwawo ndiye kumene kuchokera vuto So what are we saying? What we are saying is mental health affects everybody. Tinena kuti uh, kukhala ndi kukhala kukhala ndi uh, thanzi munzeru kuyambira kuti kuyambira munzeru yathu imene it doesn't matter who you are sichidera nkhawa kuti ndine ayani hmm, i'll say this even bishops have got mental health

affected with mental health. aliyense wa ife umodzi ndi umodzi tili nalo ma, tili nayo matenda awa ambongo A health mind ah, sono bongo limene lili pa mtendere ndi ah, thanzi labwino fuels limapasa mphamvu productivity. imapasa mphamvu kuku- kupitisa za mtsogolo It is creative. imakhala ndi nzeru kapena bongo imene ili kupanga zinthu zatsopano ndi kupitiriza kuyenda mtsogolo It is compassionate. ndi nzeru imene ili ndi a mtima wa chifundo It is purposeful in life. ndi, ndi kukhala ndi a lingo la tsogolo On the other hand, mbali ina poor mental health Ah, kukhala ndi ah, eh, bongo kapena thanzi la bongo loyipa lopuwala can lead to anxiety. limapereka kukhala nako ah, kukhala nako mantha mkati mwa depression, kukhala kubwerera kumbuyo mm, broken relationships, kukhala ndi chi- chibwenzi kapena chiyanjano cho- choonongeka addiction, kukhala nako kusilira kwa chinthu chilichonse kapena choyipa chabwino, even suicide. ngakhale ku- kukatenga moyo wako kuzipha There is no health kulibe ah, moyo wanthanzi without mental health. kopanda bongo imene ili pamtendere, bata ndi njira kapena m'maganizo ya mulungu If we care about our bodies, ngati ife tisamalira matupi athu then we should care about our minds. ndiye kuti tiyenera kusunga bwino maganizo yathu just as fiercely, Come again. just as fiercely, fiercely. If we care about our bodies, then we must also care about our minds. ngati tili tifuna kukhala m'bata ndi mtendere tifunika kuti tisunge makhalidwe yake Mental health. Too many people suffer in silence. wanthu ambiri amavutitsidwa mu nzeru zawo kukhala kuti wakhale nawo wakhale nayo nthanzi

zothandizika nazo pa umoyo keeps individuals from reaching out for help. zimapanga anthu onse kusachoka mkati mwa iwo ndi kupita kwa anzawo In Zambia mu Zambia muno and across the board, ndi maiko ena mental health service remains very limited. onani eh, thanzi ya umoyo mkati mwa maganizo sitimayikirako nzeru kwambiri Leaving communities vulnerable. Ku- ku- kuyika tsopano ah, tonse pamene tikhala pamodzi mu mizinda kapena m'midzi kuti ngati wanthu wosoweka wanthu wotayika

Paliponse munthu umodzi wamene azipha watenga moyo wache chifukwa cha nkhani imeneyi tili kulankhula. Suicide rates are rising every day. Kutenga moyo wa, wako ya, iyi ndi nkhani imene Just chizimiyeni cha. Mm. Stress is overwhelming.

Eya, ichi chinthu ndi chodabwisa kwenikweni, choziziswa. Nzeru yathu ni nzeru yakuya. Mudziwa nthawi ina lero uli bwino, koma za mawa upeza kuti zinthu zonse zawonongeka.